na abọọla chi ndị nwe mmadụ ndị ihe ọma na-ehuru ka ide ndị ihe ọma na-ezoro ka mmiri ana m asị unu na abọọla chi ụtụtụ ọma na ebe ọbụla unu na-anọ ana m asị ya gaziere unu ọpụpụ na mbata unu ga-adị mma unu ga-eje bata na-enye ekele n'otuto ma na ngọzi nke chineke anyị ga-ewere n'ụbọchị nke taata ka anyị leba anya n'akwụkwọ nsọ nke abụọma psalms

ọ na-asị chineke na biko za m mgbe m kpọrọ gị gị bụ chi m gị bụ ihe niile m mgbe m nọ na mkpagbu dị iche iche ị napụtara m i wepụ m n'anwụ dowe m na ndo biko za m nwere m obi ebere ana m asị n'ime ndụ anyị niile na mkpagbu niile nke anyị na-agabiga kwa ụbọchị kwa ụbọchị kwa abalị kwa abalị akwa anyị na-ebe mkpu anyị na-eti ka e were okwu nke a wee gbaa onwe anyị ume na chineke bụ onye na-eme ka ọ kpọpụ anyị n'anwụ ọ mee gịnị o tinye anyị na ndo ọ wụ na anyị tụkwasị obi anyị n'ebe ọ nọ ihe mkpa niile a ga-abụkwara anyị ihe mgbu ọzọ maka na ọ sị na anyị lekwasị ya anya ihe mgbu anyị niile gịnị ga-agabiga ana m asị n'ụbọchị nke taata biko ka anyị were okwu nke chineke wee mere ihe were ya nwee agbamume were ya nwee obisi ike ka otu ọbụla o si akpa anyị ka anyị kọsa ya bụ chineke ọ wụkwara mmadụ ga-anapụta ya ama m na chukwu na-eji mmadụ gịnị aza ibe ya oku mana ịtụkwasị obi gị na chineke kwere na ọ ga-eme ihe ndị ahụ ọ ga-ejizi mmadụ wee gịnị kwa ngwa ọrụ ọ sị na ọ ga-aza anyị mgbe ọbụla gịnị anyị kpọkuru ya ọpụpụ na mbata anyị n'aka ya ka anyị tinyere ya ana m asị unu bikonụ ụmụnne m tupu anyị na-apụ ka anyị leba anya gịnị n'akwụkwọ nsọ ebe ọbụla anyị nọ anyị nọ n'ụzọ ma anyị nọ n'ebe ọbụla ka anyị na-echeta okwu nke chineke were ya gịnị wee mere ihe ebe a ka ihe niile na-akpa anyị ga-eme gịnị bịa n'isi njedebe maka ọ gwago anyị ka ọ ga-esi gịnị mezuoro anyị mgbe mmadụ kwara gị gosi gị ebe ị ga-ada ya wụ na gịnị ihe gara ọfụma ana m asị ka okwu nke chineke a gbaa anyị ume butere anyị ngọzi ana m asị unu ụmụnna ebe ọbụla unu na-anọ dịka akwụkwọ nsọ psalm 4 verse 1 si kwuo o chineke nke ime n'igwe e were ya lụọrọ anyị agha nzuzo niile bụchigide anyị na-echekwa ya ọpụpụ na mbata ya ebe ọ ya bụ ebe mgbaba anyị ụnụ mara o nwekwa onye ọzọ anyị ga-akpọku ebe chineke bụ onye mgbaba anyị nwee ihe ọbụla anyị na-achọ ana m asị ka akwụkwọ nsọ anyị gụpụtara n'ụbọchị nke taata na isi abụ ọma butere anyị ngọzi mee ka ibu anyị niile bụ ogere dịrị anyị mfe ana m asị unu ya gaziere unu onye nwe m na-eche unu n'ọpụpụ ọ ga-echekwa anyị na mbata tie anyị ebe ọbụla anyị na-arụ mee ka ihe ọbụla anyị tiri aka n'ụbọchị nke tata ka ọ gaziere anyị anyị ga-abata anyị na ezinụlọ anyị wee na-asị gịnị chineke n'ezie n'ezie gịnị ị bụ chi ị bụ ị bụ onye na-eme i kwuo gịnị i mezue ana m asị udo dịrị unu n'aha onye nwe anyị